ndewonu ndị be anyị abịa m tata ka mụ na unu nọrịa ibe m ji maka ya bịa tata bụ maka ụmụ nwanyị wee na-asị na ọ ga-adịlị va na mma na-ekene nnukwu nwaanyị na obere nwaanyị ma ori akụ ma ọkpata akụ ma odobe akụ ana m ekene unu na-asịkwa na m na-akwanyelụ unu nnukwu ugwu maka na ọ dụrọ easy ịbụ nne maka na ọ wụ maka ndị nne ka m ji wee bịa taa ọ dụrọ easy ịbụ nne ọbegorosi ọnwa itenaanị e bulu nwa n'abọ ana m ekene unu na-ekenesi unu ike ị ghọtago na-asị unu daalụ n'ibe unu na-eme n'ezinụlọ ị ghọtago wee na-ekenekwa unu na nnukwute ịbụnanya unu na-enye ụmụaka mana okwu m ji wee bịa tata bụ maka ndị mụrụ nwoke ama m na unu bụ ụmụ nwaanyị na-agbanị mana obu ibe unu na-eme adịchara mma bụ na unu na-azụ unu na-achọ ka unu zụọ nwoke nwaanyị anara azụ nwoke n'anị Igbo nwaanyị anara azụ nwoke n'anị Igbo ndị mere ihe eme zụọ zụta eriri nne ị ghọtago ndị zụ nwoke zụta eriri nne na anị Igbo nne m bụ ofu onye anyị dị ụmụ nwoke ise na ofu nwaanyị ya nwa zụrụ anyị niine zụpụta anyị mmadụ ị ghọtago ehe mana generally ụmụ nwaanyị amara ibe ụmụ nwoke chọrọ nwoke needịrị ka a zụọ nya particularly nna ya ọ bụrụ na nna ya anọrọ ndụ udo mana nna ya nọrọ ndụ ụmụ nwaanyị wefụnụ aka ọ bụrụ a bịa unu ana-akọtọ nwoke unu kọtọgide papa ya kọtọgide papa ya ma ọ bụzina papa ya n'anya ka unu wee dulu ada unu zụọ unu aghara azụta maka na ibe ọ na-achọ unu amara ibe ụmụ nwoke chọrọ unu amara ibe ụmụ nwoke chọrọ mgbe unu zụchara ya o topụtazie mmadụ unu aghara ama ma nwaanyị ka ọ bụ ma nwoke ọ na-emegheri ibe gbọọ nya ụja ọ tụwa egwu ọ nụtazịa nwaanyị anụta nwaanyị ahụ echibie ya ọnụ n'ana maka ọ mara otu nwoke si eme ọ ghara ama ka o si handle ya ọ bụrụ ya ọ bụrụ na because na mama ya zụrụ ya nwoke a na-azụ nwoke maka nwoke bụ a leader ibe e kele anyị bụ a leader ekere anyị ka anyị dị soft anyị bụ warrior na family anyị ga-eprotect nwaanyị anyị nụbatara proteti ya ụmụazị anyị mụrụ ịghọtago o nwee ibe chọọ imewe ya na famili ọ wụ nwoke ịghọtago ibe ahụ bịara ozugbo wụ nwoke o je-ewelu ma ọ bụ na nwoke nọ na ngwulu ahụ nwoke anọrọ na ngwulu ahụ mmiri erie nwaanyị na ụmụ ya so ụmụ nwaanyị biko ama m na unu na-agba mbọ ka unu zụọ ụfọdụ na-emekwu ya n'anya ukwu ị nọkata i dulu i dulu nwoke zụba a na-akụ ya akọ kee ka ị ya-esi ma ibe nwoke chọrọ so ọ bụ na ụmụ nwoke a na-apọnịshị ụmụ ba nwoke ndị papa na-apọnịshị ụmụ ba nwoke nyenụ ya ebe unu ejezina blackmail the man sị na ọ bụrọ ezigbo mmadụ na ọ lọvụrọ ụmụ ya no our own love with our children dụwaga iche from nke unu ụmụ nwanyị a na-azụ nwoke azụchacha nwoke ọ kwụfụ ọ kwụfụ wụrụ nwoke ịghọtago amara m ka mba na ọzọ si eme mana ndị Igbo na-azụ nwoke zụpụta nwoke ibe e ji aga na-akpọ onye nwoke ịbụ na nwoke ịghọtago mhm. mana ọgbara ọ wụ kịta na dara ibe niile na-aghasa na-echenji na-echenji nwaanyị bịazie ọ na-esi ọnwụ ọ dalụ papa ụmụaka ọ kọtọba n'iru wee kọtọcha ọ bụrọ ezigbo ibe chekienu ya bikos na unu na ụmụazị na-anọ stedi abịazi unu ewere ọpọchuniti a wee na-akọtọ na-akọtọ nna ba ụmụaka mara na nke a na-akọ o megidezie ibe ọ na-abụta nna ya ewetagodo ego nna ya wetagodo ego akwa krismas ma ego ahụ e ji gotere ya yunifọm ma ọ sị ya na ọ sịrị na eh, ma ọ na-arụ adịrị eweta ego whatever ego e wetara a gha-eji mere nwatakịrị ibe unu ruo na-atọnụgharị ya na unu mere ọ dịrọ mma bikọs nwatakịrị anyị na-agwa ibe a nwere uche o were eto ọ bịazie ọ kpọọ nne ya asị ịghọtago m mara eme vidiyo m ma-emekwa anọda vidiyo o nwee ebe unu ga-enye aka na ndụ nwoke mana m ma-akọwazi ya na anọda vidiyo asịra m na unu aghara enye aka atọl ịghọtago mana ọ wụ a sị i were n'isi wee luo n'ọdụdụ no unu anakwa emetie nne chekienu ya nwa ibe unu anara emetie raanụ nwoke ka ọ zụọ nwa ya rapụcha ibe a na-eme na western world na nke ahụ bụ amarazi ibe a gha-ekwu na ya ekwu ọ ya mere ị bịa ụmụ nwoke ị na-enebe anya ị yara ama ibe ba bụ abụ mana ana m ekwugodu na be anyị n'anị igbo omenala anyị ụmụ nwaanyị anara azụ nwoke bikonụ si emezina nyanwụ ibe si emegherizina ibe azụ na ọ bụrọ otu ọ dị ị ghọtago onye a gwalụkwa a gwakwu ya ọzọ biko tụsaanụ ozi a onye nwee comment nyachiela anyị na ibe nya jee na comment section ka o kwuo ka o si wee dị ya ị ghọtago ehe so na next ibe na m ma-emekwa the next video m ma-eme the next video wee kọwaa ebe ụmụ nwaanyị nwere ike inye aka ị ghọtago but for now ụmụ nwanyị bikonụ nyenụ ebe ka ụmụ nwoke zụọ ụmụ ba nwoke